igbo mụrụ m ekene m unu unu na-afụkwa ihe m na-afụ unu na-afụkwa ihe m na-afụ ọ na-emekwa unu n'arụ unu na-enekwa anya na-afụ na-afụkwa ihe na-eme na na- na- n'obodo anyị a bụ ana igbo ụmụazị anyị ada asụzikwa igbo ụmụaka anyị ada asụzikwa igbo ọ sọkwa oyibo ka onye ọbụla na-asụ ụmụaka anyị ada asụzikwa Igbo a pụtazi a fụ nwatakịrị na-asụ Igbo a na-eselebreti ya na-ebuni ya ọ dịzi ka ọ na-eme ihe a na- ihe a- ihe a na- ihe a na-emebeghị a na-afụnube before Igbo na-anakwanụ ana Igbo na-anakwanụ ana ụmụaka anyị ada asụzikwa Igbo ha mekwa ife- ha mekwa bụ ya na-aga efuzi ya na-asụ Igbo a na-eto ya na-ebuni ya elu ọ kwa ihe jọgburu onwe ya ọ jọkakwa ọ jọkakwa i nene anya na okirikiri obodo anyị bụ naijiria na ndị niile na-ebirọ n'ala igbo ma ndị bi n'ugwu awụsa ma ndị bi na na na na yoruba land, ma ndị bi na na ebe a na-akpọ delta ma rivers ị fụ na mgbe ọbụla o nwe ihe a na-eme n'ala igbo ha batasịa ọ na-afịa ha arụ ikwu kọrịta ịkpakọrịta nkata with ndị be ya ọ bụ maka gịnị ada asụ asụ a na-arụ ada asụ nwa asụ anyị ọ bụrụ ihe dị- ihe ihe ihe dị njọ n'ana Igbo ọ na-afịazikwa arụ Igbo na fa ana na-ana ka ọ na ana na ndị abụla nwa nwa na-ana ịsụzi Igbo bụ okwu na ụka ọrụzi ya na-asụ Igbo nwa ka na-asụ Igbo and onye ahụ o si n'aka ndị na-azụ ha ndị parents parents ọbụla achọrọ ka nwa ya nne na nna ọbụla achọrọ ka nwa ya na-asụ Igbo ịsụzi Igbo bụrụ okwu na ụka ị gwazi nwatakịrị okwu na Igbo kwesịgharịba anya ị gwa ya okwu zie ya ozi n'igbo ọ bụrụ na nne mma nnukwu ya ma mpa nnukwu ya kpọrọ ya oku zie ya ozi ọ na-awụsịara ya ahụ ka ọ mara ihe a gwara ya ọ da-anụ ihe a gwara ya ọ na-ene ọ na-ene anya ka okpo ọ bụ because of gịnị na ọ da-asụ asụ ya ihe a si n'aka ndị nne na nna ụfọdụ fa sef gịnị ịsụrụ asụ ọ na-asụ pidgin ezi emela asụsụ obodo gị masị ya fetizi ọnụ asụsụ obodo asụ gị mere gị onye ị bụ asụ gị kọwara onye ị bụ the language is your identity ọ na-afịa arụ kịta mana ihe eji na-ajụzi onwe gị kedu na ihe a bụkwa nsogbu na ya ọ bụ na-eli ala Igbo na ndị nọzi ebe ofesi nụọ nwaanyị dọsa nwaanyị dị amụta ụmụaka ụmụ ha na-asụzi Igbo dị mana ndị nke a mụrụ n'obodo anyị bụ Naijiria ada asụzi Igbo some ndị a mụrụ some eastern part of this country some eastern state ada asụzi Igbo mana ndị a mụrụ na mba ofesi na-asụ Igbo iru nwaanyị ha na-anụ anụ na-atry mgbe ụfọdụ sụọ Igbo ụfọdụ ada asụ mana a na-anụ mana anyị nwere nwa anyị mụziri n'obodo a ịsụ Igbo na-afịa ya arụ so ọ kwa ihe m si na-agwa unu ọ na-anakwa ana and i nee anya ọfụma ị fụkwa ihe na-emenụ ụlọ ọrụ ọbụla ị batara n'ime ya onye awụsa nọdụ na-asụ awụsa onye yoruba nọdụ na-asụ yoruba mana onye igbo anyị asụrụ gị igbo de na-asị gị sụba oyibo ka onye ọbụla na-anụ ihe ị na-ekwu so na tinye bụ nsogbu anyị nwere today nnukwu nnukwu nsogbu dịrị anyị na-emebili anyị ife na asụ anyị na-anakwa ana ọ kwa ya ka m sị ka m gwa unu taata a maka ihe a ga-eme ka ọ wee dịrị anyị mma na bụka kwuo